ndipo zotsamwitsa zimenezozo zinali zonena kuti hrdc ikadavuta koopsa ndi mmene zinalili zinthuzo koma olo ndi tsiku limodzi lomwe hrdc sinabwere kudzudzula boma lathu kwadzudzula chakwera kuti takonzani izi takonzani izi ayi olo ndi tsiku limodzi kunena kuti tipangitsa mademo kusowa kwa chakuti tisachitenso kutchula amalawi ambiri mukuzidziwa zonse zomwe zinalipo zofooka mulamuliro wa achakwera tisachite kukambanso kuzibwereza mukudziwa inuyo amalawi mavuto anali ambiri ambirinso kwambiri ife timavutika ndipo tinavutikadi koma hrdc sinabwere ayi kudzudzula olo ndi tsiku limodzi lomwe ayi nde ndikudabwa kunena kuti hrdc panopa ikubwera ifuna imuzunguze Peter Mutharika amapanga choncho a hrdc mukamakhala kumenekuku mukamakambirana mumaona kuti dzi- mukuona kuti dziko la malawi mukulikonda kodi anthu ali kunjako akuyankhula akunena kuti hrdc imamenyera ufulu chipani cha Malawi Congress Party. Mundimvetsetse bwinobwino pamenepopo abale anzanga a MCP, mundimvetsetse bwinobwino. HRDC inenso ndikuvomereza apapa ndi mmene zikukhalira zinthu mmene akuyankhulira anthu HRDC imamenyera chipani cha Malawi Congress Party osati amalawi yayi. Umboni wake ndi uwu. Nthawi ya ulamuliro wathu mmene anenera kale muja HRDC sidatuluke. inali chete. HRDC ikubwerano pano Peter Mutharika atalowa m'boma zomwe zichita kuonetseratu kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. Tisabise tinene chilungamo. Anthu akuganiza choncho komanso ineyo nkuganiza kwanga ndikhoza kuganizanso choncho ndi mmene zilili zinthu. Kuganiza saletsana malinga ndi mmene munthu waonera. Ngakhale amanena kuti kuganiza nthawi zina ndi tchimo koma izizi zikuchita kuonetseratu. a hrdc mwina mukanangokhala chete olo zaka zonsezi 5 years yonseyi olo Peter Mutharika asakonze zimene aku- akuyenera kuti akonze inuyo mwayenera simumayenera kuyankhula mmayenera mungokhala chete chete mmene munakhalira mu chip- mulamuliro wathu wa mcp chete mweyonso mukanapitiriza mpaka na dpp imalize zitabwera zipani zina zita atabwera mabungwe ena ndikhoza kumva komanso mabungwe enawo sangabwere panopa iyayi tiyeni tikambe tinene chilungamo chaka chomwe sichinathe munthu angakonze zinthu mukuiwala kunena kuti mdziko munomu munali mavuto ambiri kodi munthu angakonze mavuto kwa miyezi iwiri kwa miyezi itatu tatiyeni pena pake tizilikonda dziko lathu a hrdc tatiyeni tizilikonda dziko lathu tisamapange zinthu ngati kunena kuti zo, zo, za against ndi munthu wina wake apapa zichita kuonetseratu kuti ulamuliro wa Peter Mutharika mumadana nawo mumadana nawo chifukwa nthawi ya ulamuliro wa ife inuyo mukanavuta koopsa chifukwa kunali zambiri zofooka komanso pempho langa ndikuwalirira azibale anga a Malawi Congress Party Musanyadire zimene zomwe apanga a hrdc. Kaya mukuwapatsa ndalama, mukuwatuma kudzera kwa iwowo kuti adzikuyankhulirani kudzera mmademo, chipanichi mukuchimaliza. Malangizo anga aulere amene ndingakuuzeni, chipanichi mukuchimaliza. Mukuchimaliza bwanji? Chipani chathuchi mukuchimaliza chifukwa chonena kuti anthu kunjaku akuyankhula kunena kuti hrdc ndi ya malawi congress party hrdc imamenyera ufulu malawi congress party not amalawi mwapaona pamenepo umboni ndi wonena kuti mwachitsanzo mmene ndanenera kale kunena kuti ulamuliro wa peter mutharika ulamuliro wa chakwera kana I mean, ulamuliro wa chakwera munali zambiri zotsamwitsa hrdc sidadzudzule idakhala chete umboni woyamba umenewo two Ku paliyamenti kunapita anyamata okaphulitsa matayala. Mmodzi mwa anyamata amenewo anali wa HRDC. Do you think kuti Amalawi angaganize bwanji pamenepopo inuyo mungoganiza? Angaganize bwanji? Sanena kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. Nchifukwa chake akunenanso kuti HR HRDC ndi ya uchifwamba si yoteteza Amalawi ayi. Pamenepopo a Malawi Congress Party muyenera musamalitse kwambiri chifukwa akukuipitsirani mbiri. ngati mukuona ngati ndi njira yonena kuti mukugwiritsa ntchito hrdc kuti izunguze dpp muku- mu- mukuononga chipani chathu cha malawi congress party chipani chathu mukuchimaliza mukuchimaliza chifukwa chonena kuti umboni waukulu zedi wogwirika umboni mnyamata uja anapita ku parliament uja wa hrdc uja umboni wokwanira umeneujawo umboni wokwanira ndi aliyense mmalawi mwina akukamba kunena kuti nchifukwa chake mukuona mma social med- medium hrdc ikungotukwanidwa ikungotukwanidwa kuti mademo amenewo tikaonetsana komweko mwaona amalawi adazindikira kunena kuti bungwe ili ndi la malawi congress party nde ife a mcp ngati tikunyadira khalidwe limeneli kuti HR HR hrdc izipanga zimenezizi ikumaliza chipani cha malawi congress party chomwe ndimafuna ndikuuzeni chimenecho hrdc ikumaliza chipani cha malawi congress party chifukwa aliyense mmalawi muno hrdc wadanayo kukhosi olo ndili ineyo sizoona ayi kukhala wa mcp sichifukwa kuti ine ndingalephere kudzudzula pena pake polakwika kuti ndizingobhakira paja ndinanena kale ine sindimabhakira zopusa ayi hrdc ine ndikuidzudzula ndipo ndikudana nayo ifuna imalize chipani cha malawi congress party chomwe mungadziwe ndi chiti ndi chimenechocho hrdc musayitenga kuti muigwiritse ntchito kuti mupezere zofuna zanu kudzera ku hrdc kuti izunguze Peter Mutharika ayi mukatero mukuphetsa chi- chipani mukuchithetsa malangizo aulere amene wazipelanga a Malawi Congress Party mcp mukuyimaliza chifukwa aliyensetu wada kukhosi ndi hrdc muone imagine tangoganizani anyamata a zikwanje ndani amene akusangalala nawo akusangalala anthu amene ali kumenekoko muthanso kuona mma social media mmene zikukhalira Olo social media ili apo chabwino za ma social media mmazidziwa koma a Malawi ambiri asangalala ndi kumangidwa kwa anthu amene ajawa. Akapatsidwa belo, akamva zoti awamanganso zikumawasangalatsa kwambiri kusonyeza kuti anapanga zinthu zosakomera a Malawi iyayi. Zimene zinapangitsa mcp kugwa ndi zinthu zake ngati zimenezizi. Ndiye apa mukubwera HRDC ikubwera ikukanena kuti ifuna ipange zakuti zakuti zochita kuonetseratu kuti HRDC ikugwiritsidwa ntchito ndi Malawi Congress Party. Mwaona? Simukuchikonda chipani chathu. Musanyadire kuti hrdc ikupanga zakuti zakuti kudzera mwa inu kuti mukuyituma kudzera mwa hrdc kuti izipanga zakuti zakuti. Mukuthetsa chipani cha Malawi Congress Party. Chomwe ndimafuna ndikuuzeni azibale anga Malawi Congress Party ndi chimenechocho. Hrdc anthu adada nayo kukhosi. 5 years yonseyi yangokhala du! Olo tsa akanangodzukako olo masiku awiri ndikudzudzulapo zinthu ziwiri zingapo tikanati mwina adabwera koma olo koma munachitika ma blunder ambirimbiri tisabhakire tinene mopa yehova tinene mopa mulungu kwa amene amamuopa yehova andivomereza koma kwa amene yehova samuopa anena kuti uyu si- si wa- si wa mcp amene atokha wa dpp ayankhula zimenezozo koma kwa amene amamuopa yehova andimvetsetsa zomwe ndikunenazi mcp ndikuyimaliza apapa ndiye ndikuwuzeni mark my word mcp tikuyimaliza hrdc zachita kuonetseratu kuti inuyo bungwe lanu silomenyera ufulu wa amalawi iyayi bungwe la hrdc silomenyera ufulu wa amalawi likumenyera ufulu malawi congress party mmene akunenera anthu ndipo ndi zoona inenso ndikhoza kuyikira kumbuyo ndiye bungwe limene inenso silikundisangalatsa ife lifuna likuonongere chipani chathu

chifukwa inenso ndili ndi ufulu nkhwaniwo nditafuna ndikhoza kutchula popandanso vuto lina lilonse amenewo ndi malangizo aulere amene ndimafuna ndikupatseni inu mcp ndabwera panopa pa air chifukwa chonena kuti kuyankhula mwina umu ndi umu sizimamveka ife sitimamveka kuti tikuyankhula iyayi alipo anthu amene amati akayankhula kumalawi congress ka- party mumawamva ine ndimabwera pano kuti mwina mundimve ndikabwera pa air pano kuti mwina mundimve ife mtundu wa malawi uthenga wanga usewu uf- uwafikira pamene tikapita mwina mbali yakuchipani kuti tiyankhuleko uthenga wathu umangoponderezedwa supita patali ndi awa ndi malangizo aulere hrdc chitani manyazi umunthu muzikhala nawo muzikhala ngati anthu ophunzira ngati anthu oti munapita ku sukulu muchita kuonetseratu umbuli wanu wonse komanso muchita kuonetseratu kuti dpp mumadana nayo kopsa zimene zikupangisa kuti anthu ayikondere konderebe dpp adane nayo mcp chifukwa akudziwa kuti hrdc ili pa mgwirizano ndi mcp mnyamata wanu uja anapita ku parliament uja amamuti ndani kaya dzina lake ndamuyiwala mnyamata amene uja nde amene adaononga hrdc yomwe amalawi onse adanayo kukhosi osati amalawi onse koma amalawi ambiri adanayo kukhosi hrdc Simunadzudzule kuti mnyamata wanu wapezeka nawo ali gulu limene lija munangokhala chete. Ndiye tikudabwa kuti panopa mukubwera mufuna muzunguze Peter Mutharika koma dziko la Malawi mumalikonda? Zikuchita kuonetseratu kuti inu nkhani ndi ndalama. Mwapatsidwa ndalama kuchokera ku Malawi Congress Party. Tisabise iyi. tisabise chabwino tinene chilungamo mwapatsidwa ndalama inu kuchokera ku malawi congress party kuti muzipangisa mademo musokoneze peter mutharika tiye timuyamikire ndidanena kale kuti peter mutharika akapanga bwino tizimuyamikira chimanga zibala athutu matumba manyumba alimo thumba limodzi limodzi anthu alandira ubwino ponse pamenepo tatiyeni tizikhala anthu oyamika tatiyeni ndale zathu zisamakhale za umbuli yayi tizipanga ndale zokonda dziko lathu la malawi osati ndale zofuna kuononga dziko la malawi ayi chifukwa kuti wina akutipasa ndalama akutikhutitsa mimba zathu mimbazo mukukhuta nokha muyiwale zoti ku- muganize zoti kunjako amalawi ambiri ali ndi njala timuyamikire peter mutharika chimanga akugawa ku zinthu zofunikira kwambiri panopa tikuyembekezera fetereza koma mufuna mupange zinthu zoti mumunjenjemeze inu munthu wangosankhidwa kumene chaka sichinathe inu kuti mmene yati mubwere mwina after 2 years komanso inu a hrdc simmene yaso kubwera olo 5 years ithe olo peter mutharika atapanda kukwaniritsa zonse inunso simmene yakudzuka mmene yamukhale chete chete amene munakhala wachipani chathu chikulamulira chetemwe apitirire mabungwe ena mwina atabwera tikhoza kumva nchifukwa chake mukungotukwanidwa pa social media chifukwa zomwe mukupanga ndi zinthu zopanda nzeru nde muzidandaula kunena kuti anthu akungotitukwana akungoti muziona chomwe chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga tiyeni tikonde dziko lathu amalawi hrdc takudandaulani kwambiri inuyo mufuna muononge chipani chathu cha malawi congress party ngati akuluakulu a malawi congress party mukundimva pano musanyadire zopusa zimenezizi mukuyipitsa chipani cha malawi congress party mukuchiipitsaipitsira kuti amalawi adeledelebe kukhosi 2030 inuyo tizapezeka kuti ife tapeza mavoti ochepa kwambiri kusekerera zinthu zopusa amalawi ali panopa adachenjera amalawi ali panopa ada- adapenya tizidziwa zimenezozo tisamayiwale mawu amenewo tisamayiwale yayi mwandimva zibalanga mcp tisamayiwala mawu amenewo hrdc ikumaliza chipani cha malawi congress party ngati ingabwere pansi ndipo amalawi sakukondwa nayo hrdc chifukwa akunena kuti ndiyomenyera ufulu malawi congress party not amalawi pamenepopo ndiye muganize muone ndiye malawi walero uliwo mene alili wapano muganiza kuti inuyo malawi congress party 2030 idzawina Mnyamata yekha uja anapita ku parliament uja kukaphulitsa matayala amene uja wa HRDC uja zochita kuonetseratu HRDC ndi bungwe la zigawenga not loteteza Malawi koma loteteza mwina chipani chathu cha Malawi Congress Party mawu amene ndimafuna ndilankhule mamawa uno ndi amene ngati ndalankhula molakwika Malawi mundikhululukire